Haigh! Is mise Réaltán Ní Leannáin agus inniu tá mé ag dul a chaint ar comhrá agus bheirfidh mé cúpla sampla amach as Dílis agus an chéad ceann ná an gearrscéal Dílis féin. In sa ghearrscéal seo, tá cailín beag ag iarraidh gar a iarraidh ar a Mamaí agus tá an-chuid ag brath ar an chaint idir an bheirt acu, sé sin, tá an cailín ag gabháil Ó, a Mham, le do thoil, le do thoil, le do thoil agus tá an Mam ag rá, right, tá mé ag iarraidh cá bhfuil an Cormac, mar tá siad ag tógáil rudaí amach as málaí ó na siopaí. So, an dóigh ar chuir mé é sin le chéile ná, uimhir a haon, bhí taithí agam féin mar mhamaí agus bhí taithí agam ag éisteacht le mamaíocha eile. So bhí an taithí sin agam, sin uimhir a haon. Ach ní leor taithí. Uimhir a dó shuigh mé síos agus léigh mé cúpla scéal faoi pháistí agus páistí ag caint ins na scéalta sin, leithéidí Alice Munro mar shampla. Agus sin rud a dhéanaimse go minic sula dtosaím ar thogra nua, léim thart ar an genre sin, i mBéarla, i nGaeilg, i Spáinnis, pfft. Sin an méid teangacha atá ar eolas agam agus déanaim scagadh ar cad é mar a dhéanann daoine eile cur síos ar an teanga atá i gceist ann. So, b'in an rud a rinne mé, mar shampla, le Dílis féin, páiste, máthair, páiste, máthair, an chontrárthacht sin a fháil i gceart. Agus ansin tá Mam in sa scéal céanna, bean lánfhásta, tá sí ag caint le fear ar théacs ar an bhfón agus just rud amháin a déarfas mé faoi sin, Tá an teicneolaíocht imithe ar aghaidh agus mar shampla an téacs-chaint a bhí ann nuair a bhí mé á scríobh, bhí saghas an líon, an líon. teachtaireachtaí a bhféadfá a chur isteach bhí sé teoranta, ní teachtaireachtaí but an líon litrithe, carachtar, a bhféadfá a chur isteach i dteachtaireacht, bhí sé an-teoranta so in áit anocht a rá bhí daoine ag scríobh AN ocht an figiúr agus thuig daoine eile é sin agus bhí daoine ag scríobh dá sin to, Béarla, TWO, agus b'in TU fada tú, An bhfuil tú, tú? Bhfuil tú? Go raibh maith anocht. Bhí sin as dáta faoin am gur tháinig an leabhar amach i gcló, mar cinnte bhí na fónannaí, bhí siad ag imeacht réidh, le uathcheartú agus a leithéid sin. Ach sin mar a bhí. Tá scéal eile ann chomh maith, Teas, agus insa scéal sin tá Mamaí ag caint le, bhuel, sa chéad dul síos, tá sí ag caint le páistí agus le fear de chuid na comharsana. Agus tá, saghas, tá an tuin chainte, tá sé ar leibheal amháin. Agus ansin, téigh saighdiúir ó arm Shasana isteach sa teach agus tá sé ag iarraidh labhairt léithi agus is oifigeach atá ann agus bhí mé ag iarraidh, bhí mé ag iarraidh a chur in iúl i nGaeilge go raibh siad ag caint, ní raibh siad ag caint i nGaeilge cinnte but bhí an scéal i nGaeilge, bhí mé ag iarraidh saghas a chur in iúl gur, gur saghas, gur fear ardnósach, ard, aicmeach a bhí ann le blas ard aicmeach agus mar gheall ar go raibh an chuid eile den scéal, go raibh sé saghas i gcanúint Chúige Uladh, bhain mé úsáid as canúint Chonamara. So sin é, tá sibh iontach ardnósach i gConamara a thaisceanna a stóiríní, is léir. So baineann, baineann tú úsáid as seifteanna éagsúla But arís, tiocfaidh mé ar ais chuig an, chuig an bhunrud a rinn mé. Shuigh mé síos roimh ré agus léigh mé thart ar an ábhar ar an stíl a bhí mé ag iarraidh a chur isteach ins na scéalta. Agus so, ar aghaidh libh agus bígí ag baint triail as. Sin é.